Igbo kwenu ya Igbo kwenu ya Igbo kwezuenu maka na anyị ga-adị eziokwu eziokwu Igbo ga-adị rapụ maka ndị osi imi rapụ maka ndị ọgba bọyị rapụ maka ndị onwe ha ọ bụ so onwe ha ka ha na-eche nwere wee kwugidebe ụmụ nwanne ha eji m maka gịnị wee na-ekwu ihe a ọ maka nwanne anyị bụ Chukwuma prọfesọ Chukwuma Soludo achọkara m ịjụkene gị ajụjụ prọfesọ Chukwuma Soludo ọ gịnị bụ prọfesọ prọfesọ bụ onye nwe na ọ maalụ ha dum na ọ manitego ihe ndị ọkacha mee gịnị mara ma ọ bụrụ ka Igbo si na-ekwu ya n'asụsụ Igbo ndị onye ọkachamara mana kedu ka gị bụ onye ọkachamara ahụ ga-eji wee jee mba ofesi wee bịa ikwu okwu wee kwube na ihe na-eme n'ala Igbo na ọ bụrọ ndị ezi na-eme na ọ sọsọ ndị be anyị na-eme ọ pụtara na ihe a na-eme ndị Fulani na-atọ ndị mmadụ ma ndị a na-egbu ma nke be n'afịa Abia steeti Gariki Abia steeti ebe o butere ọtụtụ ozu ndị mmadụ ma nke na-eme na Anambra be gị kwa na ọ ndị be anyị na-eme ihe ahụ niile ma nke nke mere n'Enugwu mgbe mgbe nwanụ Ụzọ Ụwanị Isi Ụzọ ha na-achụpụ ndị mmadụ bichie na ụmụ nwanne gị bụ ndị Igbo na-eme ya ire ya uzikwe n'ọgụgụ isi Chineke nyere gị ekere m Chineke ka ụmụ Igbo si wee saa gị ya bụ okwu na mba ofesi ọ maka ị na-achọ sekọnd tenọ ka ị chịa nke ugbo abụọ ọ ndị nganga ezi a na-achị efi ga-abịa tụnyere gị aka ka i were ọ bụrọ ụmụ nwanne gị ga-atụnyere gị aka ka i were oche ọzọ mana ị na-ebodo ha ebubo mana ị na-akọtọ ha ndị ahụ ga-atụnyere gị aka maka na agwago unu na onye a na-achị unu na-akwado ihe ndọ emebe ihe ndị ọzọ na onye okwuhere ihe okwuhere ga-eme ọ ma adịkwa otu a kịta ọ kwa ị ma na adc apụtagokwa kpebe ekpele onye kara aka aba na adc na anambra ọ na ọnụ na-emechego ọ bụrụ na adc pụtara n'oge ị na-akara aka ụda ka ma kịta amarakwa m ka maka akpọmasị ị kpọrọ ndị Igbo site n'ọnụ okwu gị amarakwa m ka ihe ga-esi wee dị yọkwa chi gị yọkwa Igbo mgbaghalụ Soludo ị kwesịrị ịyọ Igbo mgbaghalụ maka okwu gị a wee si na nke gị pụta na-abara nke ọjị ụzọ kanụ gị na ọjị ụzọ kanụ ị chịchara afọ asatọ theodore ọjị wee bata wee chịa afọ asatọ afọ one ka ọ wụ afọ iri na isii okezie ikpeazụ wee bịakwa chịa afọ asatọ o wee bụrụ afọ one afọ iri abụọ na abụọ 22 years ma ọ bụrụ ndị sụrụ bekee o wee dị ka ọ na-adị unu emechego ihe niile unu mere maka na gọvanọ Alex Oti batara wee mebe ihe a na-afụ anya wee lụwa ebe na-ekweghị ọlụlụ n'Aba wee lụwa ihe dị iche iche a na-alụ ihe i mepere ọnụ kwuo bụ na na abịa adịghịzi mma ọ pụtara na ị nweta nne ị ga-eri tinye n'ike nsi wee ribe ị na-afụ ihe a na-alụ ọ bụrụ na ị fụhụ n'anya ị zọrọ n'ụkwụ ị zọrọ n'ụkwụ i rie n'ọnụ bụ ihe Alex Oti na-eme na ọ ka ebidowe kebe ego kesebe ego ụmụ ogbenye a na-ata afụfụ na ana adịghị mma bụ ndị dị ka unu ọ ndị dịka unu bụ na ana adịghị mma eziokwu ọtụtụ na na-ezo onye ga-ekwu onye ga-ekwu anyị na-ekwu ya ka igbo dị mma echiche ndị ọzọ na-eme ihe ndị ọzọ na-eme anyị ama mme na ana igbo maka na anyị dị iche anyị nwa ka a na-elegala anya ga-emeziwe obodo naijiria ma ọ bụ na ọ ya-ekwe mee ọ ndị be anyị ka a na-ene anya ga-emeziwe ya mana kedu ka anyị ga-esi wee nwee ndị dị ka unu na na-akọ nkọgheri na a ga-ewepụ Alex Oti ka e mezie abịa kedu ụdị mmezi ọzọ ị chọ ka e mezie karịa ihe ọ na-eme n'abịa ndị mmadụ na-enwe aṅụrị ọ na-adị na-ewute unu na ụmụ ogbenye na-enwe aṅụrị n'ihe a na-eme kedu ihe o ji na-ewere unu iwe so ụmụ ogbenye adịna ọ dịkwanụ njọ o mekwelu chetakwa maka echi chetakwa maka ọkpụtọrọkpụ kedu ihe a ga-ekwu maka gị na e mecha mgbe ị gabigara kedu ihe a ga-ekwu maka gị ee akwụkwọ ekpere na abụ ndị Anglican sị na ọ naanị ọlụ anyị naanị ọlụ anyị naanị ọlụ anyị ka a ga-eji cheta anyị otu a ka a ga-esi nọdụ n'ụwa nke a naa naanị ọlụ anyị ka a ga-eji cheta anyị Ọjị Ụzọ kedu ihe a ga-eji wee cheta gị Okezie Ikpeazụ kedu ihe a ga-eji cheta gị Theodore Ọjị kedu ihe a ga-eji cheta gị ọtụtụ ndị ọzọkwa n'ana Igbo ọ bụrọkwa sọ unu ekwugo m nke Soludo ọtụtụ ndị ọzọ ndị nke sị na ana ama adị mma ma unu achọrọ ya ma unu achọghị ya ana ga-adị mma Igbo ga-adị ịfụrụ na anyị nwere agụ n'ụlọ nkịta ọfịa na-atagbu anyị agụ nke anyị nwere n'ụlọ bụ maazị Nnamdi Kanu onye kwechiri wee chụwa ndị nganga eze a na-achụ efi na-enye nsogbu n'ọfịa ọsọ ndị be anyị wee megide kwugide bi ekwugide ibe maka ya akpọmasị kedu ihe ọ ga-eji wee bụrụ ya e wee kpụrụ ya kpọchie ndị nganga eze a wee bịa na-egbu ndị be anyị na-eme nta na-eme imo maka anyị ma ndị na-achị anyị na ha enwero ume ha eruro ume im- ịchụba ndị ahụ ọ naanị oke nwoke m ahụ bụ ihe nwere ume ịchụba ha ahụ anyị wee sị onye nwere agụ ka nkịta ọfịa na-atagbu ha Igbo sakwanụ anya sakwanụ anya ekelee m unu aka m ka bụ Obiọra Neto okoro wawa nke wawa tv enugu na-asị na o nwerokwa onye m kpọrọ asị o nwerokwa onye m na-akpọrị Soludo adịghị m akpọrịkwa gị na ọkwa ka ọ dị mma ka uche gị dị ya ka i jee ọ ihe ọ bụrụ na i medoo ọfụma ọ dịrị gị mma otu a ka ọ dịkwa Ọjị Ụzọ Kanụ dịkwa Theodore Ọjị dịkwalụ ma ee Okezie Ikpeazụ ma ndị ọzọ niile a sị na a na-anọ ebe a na-adụ onye nwere nna ọdụ onye na- onye na- onye enwero nna anọrọ ebe ahụ wee nwere ndụmọdụ nke ya. na gịnị na ọkụkọ na-esi ebe a na-akpọcha ọkwa wee ma ka ọ ya-adị ya mbọsị nke wee bụrụ inu okwu ma chetakwa na na ọ bụ nkokoro m ejine ga-abụ unu enu ya echi onye a tụrụ inu kọwalụ na afịa a zụrụ n'isi nne ya naa n'iyi ka anyị were uche wee kọọ ọkpa ka ọkpa were uche wee puo daalụnụ dejenụ